dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale takumananso pano pa word made flesh pamene mawu amasanduka munthu kuti timatenga mawu a mulungu aja ndi kuti aoneke pakuwapasa zitsanzo zooneka pakati pathu mawu aja azioneka kuti kodi mawu akugwira ntchito bwanji kodi mulungu mapazi ake tingathe kuwaona pakati pathu iyetu ndi word made flesh mawu ozipangidwa munthu chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu nonse lero tiwerenga kuchokera pa 2 samuel chapter 6 ndime ya 12 mpaka na 15 17 mpaka na 19 tsono davide adamva kuti chauta wadalitsa banja la abededomu ndi zinthu zonse zimene anali nazozo chifukwa cha bokosi la chipangano choncho iye anapita kukatenga bokosi la chipanganolo kulichotsa m'nyumba ya abededomu napita nalo ku mzinda wake akukondwera ndipo anthu amene ankanyamula bokosi la chipanganolo ankati akayenda mapazi asanu ndi limodzi davide ankapereka nsembe ya ng'ombe yamphongo ndi mwana wa ng'ombe wonenepa

pa mawu awa onena kuti kutenga zogula kutenga zagulu ndikudya wekha kutenga zagulu ndikudya wekha aisraeli amakhulupilira kuti bokosi la chipangano ndiye mulungu amene amakhulupilira kuti bokosi la chipangano likuyimirira mulungu ndipo amakhulupirira kuti nthawi zonse akakhala kuti ali ndi bokosi la- la chipangano lija mulungu ali nawo pafupi n'chifukwa chake nthawi zonse akamapita ku ndewu amalitenga chifukwa amakhulupirira kuti mulungu akakamenya nawo nkhondo iwo aja akapambana linali bokosi la mwayi koma lero bokosi la chipanganoli limene mulungu analipereka kwa aisraeli onse lero likupezeka m'nyumba mwa munthu mmodzi nyumba mwa abededomu ndipo akuti chifukwa choti anasunga bokosi limeneli analandira madalitso ochuluka bokosi la chipangano limene mulungu anapereka kwa mtundu wa aisraeli lero lapezeka m'nyumba mwa munthu ndiye ndafuna inu ndi ine tisinkhesinkhe pa mawu amenewa kodi bokosi la chipangano limene cholinga chake china n'nakuti likhale la anthu onse likupezeka bwanji m'nyumba ya munthu ndipo pa chifukwa chimenecho munthu ameneyi abededomu akudalitsidwa akulandira madalitso ochuluka kuchokera kwa mulungu zonse zimene akufuna iye zikutheka ndithu kodi abale madalitso a anthu onse aja lero akupita kwa munthu mmodzi ndiye akuti davide ataona zimenezi iye monga mfumu ananena kuti iya iya sizoyenera kuti madalitso amene akuyenera kuti akhale a anthu onse azipita kwa munthu mmodzi uh -uh, uh -uh, uh -uh. pitani tiyeni tikalitenge bokosi la chipangano ndi akuti ananyamula Natani ndi aisraeli onse ulendo davide kwa abededomu ndikukakambirana naye apase bokosi la chipangano akalikhazike malo moona kuti madalitso ake azifika kwa wina aliyense anachipanga chimenecho ndipo akuti davide anavina davide anadumphadumpha davide anayimba nyimbo davide anapereka nsembe akuti masitepe 7 aliwonse ng'ombe kudusa masitepe 7 aliwonse davide kupereka ng'ombe davide onani ng'ombe zambiri ndipo akunena kuti anavina molemekeza mulungu ndi mtima wake wonse nchifukwa chake ife lero lero timalimba mtima kumavina pamaso pa mulungu mchalichi timalimba mtima kumavina ndi mtima wathu wonse kumamulemekeza mulungu komatu lero nkhani si yovinayo ayi yovinayo ndi nkhani ina yapadera koma lero nkhani ndi yonena kuti bokosi la chipangano lapezeka bwanji mnyumba ya munthu Madalitso a Mulungu amene anayenera kupita kwa anthu onse akupezeka bwanji m'nyumba ya munthu mmodzi? Ndafuna kuti inu ndi ine mawu amenewa tiatenge tsopano, asanduke munthu. Mawu amenewa tiatenge avale mnofu pakati pathu. The word should become flesh. Kodi ndi chani chimene timaona pakati pathu chimene chikutisonyeza kuti mawu awawa ife tikuyenera kuwagwiritsa ntchito motani ndi motani? inuyo mukudziwa kuti mmene ulili moyo wathu walero mmene timayendetsera chuma chathu cha dziko lapansi chuma chonse cha dziko chili m'manja mwa anthu ochepa chili m'manja mwa anthu ochepa mulungu analenga dzikoli kwa tonsefe nanena kuti ana anga khalani pansi apa muzimva ubwino wa zimene ndinakulengerani iyi ndi mitengo awo ndi agalu iyi ndi nyama iyi ndi miyala izi ndi zakuti ndakupasani zonsezi kuti tonsefe tipeze kuyanja kuzera mu zinthu zimenezija lero taonani chifukwa chonena kuti ife tasankha kuyendesa chuma chathu mmene timayendeseramo chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa kodi ndi angati amene ali ndi minda chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa kodi ndi angati amene anena kuti ife tili ndi makobiri otikwanira ochepa chuma chikupezeka m'manja mwa anthu ochepa ndiye ngati chuma chipezeka m'manja mwa anthu ochepa ndiye kuti chigulu chachikulu cha anthu chikukanika kupeza bwino chifukwa chonena kuti chuma chija anthu ena ochepa angochipanirira mawu anasanduka munthu mawu anasanduka munthu onani lero ndi anthu angati amene akuchakachika m'mizimo alibe ndi chimanga chomwe choti angadye Ndimayenda ineyo tsikutu nali nje mu msewu, zanazana lomweli, zulozulo lomweli, ndipo lelonso ndayenda mu msewu umenewu pa Chikapaya, ndikupeza anthu atenga matumba awo, atenga mabeseni awo, andanda mammawa omwe pa malo pena pamene akuganiza kuti apezapo chimanga. Koma kuona kuti matumba mmene aapangira sikuti mulowa chimanga chambiri, aa. komatu nnena pano ena ali ndi nkhokwekhokwe zachimanga nnena pano ena makobiri akusowa nawo chochita nnena pano ena makobiri angogawa angogawa angogawa wina akusowa makobiri oti akalipirire mwanake fizi mwanake lero akubwezedwa ku sukulu nnena pano makolo ena akulephera kuwalipirira ana awo amene ali khandi ku nesing'i alibe makobiri ena akusowa makobiri okagulira mankhwala pakachipatala koma nnena pano ena ali ndi makobiri omwaza akumachita kufunsana ase tikamwere kuti kodi iwe ufuna ukamwe ungati ali ndi makobiri omwaza ena ali ndi makobiri amene angogawa ndithu ngati makaka chifukwa chosowa nawo chochita angoperekera ziphuphu angoperekera uku angoperekera uku kodi zikuchitika bwanji kuti chuma cha dziko chizipezeka m'manja mwa anthu ochepa lero davide pokhala mfumu waona kuti sizotheka ndipo sizoyenera kuti madaliso azinka kwa munthu mmodzi ndiye wapita ndikukati tengako bokosi la chipangano lija ndikuyenda nawo ndikupita nawo sanapite nawo kunyumba kwake uh -uh. sanapite nawo kunyumba kwake anakapita nawo pamalo ponena kuti aliyense aziwa kuti bokosi la chipangano likundiyimirira ine ndipo anakalikhazika pamenepaja ataliviniravinira inetu ndikulota inetu ndikulota abale ndikulota mtsogoleri wa dziko la malawi ndikulota mtsogoleri wa mpingo wathu ndikulota mtsogoleri wa kumphakati mtsogoleri wa kuchalichi amene azakhale ndi chidwi chokatenga chuma chimene leroli chakakamira m'manja mwa anthu ochepa akachinyamuleko akachisiye malo ena kuti anthu tonsefe tizichinjoya ndikudikirira mtsogoleri amene sazalola kuti chuma cha dziko lino chizidibwa ndi anthu ochepa kamtundu kochepa anthu ochepa kwambiri ndikudikirira atsogoleri amenewo amene azapange mapulani ochosa chuma chija kuchokera kwa anthu amene angochipanira okha ndi kuchigawa kuti chizifikira wina aliyense ena akukwanisa kutumiza ana awo kunja pamene wina ngakhale pa deki pa- ngakhale pa, pa community day akulephera kumtumiza chifukwa kuti pali kafandi kena kache kamene akulephera kuti alipire chifukwa chani chifukwa chani chuma chili m'manja mwa anthu ochepa chifukwa chani ndikudikirira ineyo anthu mtundu wa anthu umene uzanena kuti aa tiyeni tipite tikatenge chuma ichi chikhale pona kuti aliyense atha kupindula nacho tikatero ifeyo ngati mtundu wa malawi ndi kuti takwanisa takwanisa kuti zimene mulungu anapereka kwa ana ake onse aliyense azimve kukoma aliyense azimve bwino chuma chisakhale m'manja mwa anthu ochepa chifukwa anthu ochepa aja akakhala ndi chuma chija amasandutsa anthu ena onse kukhala akapolo awo taonani mmene anthu lero amapangira kampu pakhomo pa mp taonani lero mmene anthu amachitikira force kuti azikayimba m'manja azikakhala siku latunthu kudikirira mtsogoleri wa ziko kuti mwina anyemereke naye kake ndikudikirira nthawi imene pazapezeke anthu amene akutha kukatenga chuma chimene chakakamiridwa pakakona pena pake ndi kugayira anthu onse tikakhala mu mpingo mu nyengo ya lenti mpingo wathu umatithandiza zimenezi kuti ifeyo tizitha kutenga chuma ndi kugawana tatiyeni tipemphere abale kuti tikamakhala ifeyo ngati atsogoleri pena paliponse pamene tili ife tizidziwa kuti ndi udindo wathu ndi udindo wathu ndithu kuona kuti madalitso a mulungu asapite kwa munthu mmodzi madalitso a mulungu asapite kwa gulu limodzi la anthu ayi koma tipange zoonetsetsa kuti madalitso aja apite kwa anthu onse a mulungu nchifukwa chaketu anthu a davide amankonda kwambiri amankonda chifukwa nayenso amawakonda amankonda chifukwa choona kuti taonani mmene anagayirira bread taonani mmene anapasira zinthu anagayirira nyama koma makamaka taonani mmene anakatengera bokosi la chipangano kumene linali ndikuzakhazikira anthu aja kuti nanunso ndikufuna muzilandira madaliso mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti simulekeza kudalisa ana anu tithandizeni ifeyo kuti pa zonse zimene mutipasa tiphunzire kugawana ndi anzathu tipempha zonsezi mzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu amen ndakuthokozani abale munali ndine elizeo bambo nthalika zikomo